Madalitso anali mtsikana wabwino, wachikondi komanso wodzichepetsa yemwe ankakhala kumudzi ndi amayi ake. Anali mwana womvera oti mudzi wonse umamusirira. Tsiku lina ankolo ake amene amakhala kutawuni adaganiza zokawayendera kumudziku. Atachezacheza kwa masiku angapo adamuuza Madalitso ngati angafune kupita nawo ku tauni. Izi zinamukondweretsa Madalitso ndipo adasangalala kupita nawo ku tauniko. Atafika ku tauni, Madalitso anali wosangalala kwambiri. Adaona malo achilendo okongola osiyananiranatu ndi kumudzi. Aka kadali koyamba kwa madalitso kufika kutauni. Ndipo akazi awo a ankolo ake adamulandira bwino kwambiri madalitso ndipo amamukonda ngati mwana wawo. Atakhala kwa masiku angapo, ankolo ake ndi akazi awo adamuyitana madalitso ndi kumuwuza kuti akufuna amuyambitse sukulu ya zosoka. chifukwa madalitso ankayankhula kwambiri zokuti amafuna atadzakhala designer pofuna kukwaniritsa maloto ake a madalitso ankolo ake ndi akazi awo adagwirizana zomulipirira sukuluyi madalitso adasangalala kwambiri atamva za nkhaniyi ndidzakhala wosoka zabwino ndipo ndidzathandiza amayi anga Pang'onopang'ono ndidzawabweretsa kutauni kuno. Uku kunali kusangalala kwa Madalitso atamva nkhani yabwino yokuti ankolo ake ndi akazi awo agwirizana kuti amulipirire sukulu ya utelala. Ndipo ankolo ake adayambapo ntchito yothamangitsa mapepala kuti Madalitso akayambe sukuluyi. Ndipo akudikirira sukuluyi adamugulira foni ija imatchedwa kuti smartphone kuti azigwiritsa ntchito pamaphunziro ake. Ichi chinali chiyambi cha kusintha kwa moyo wa madalitso. Madalitso pofuna kumaona madizaina ena mmene akuchitira adayamba kugwiritsa ntchito Facebook. Ndipo mkatikati moona zimene ena amasoka adayamba kuona atsikana ena amene amayika zithunzi zooneka kuti akusangalala kwambiri ndipo ali ndi ndalama. Ndipo chodabwitsa kwa madalitso chinali chokuti Atsikanawo adali a msinkhu ngati wake ndipo adayamba kuganiza kuti sakukhala moyo wokongola popeza kuti anzake a msinkhu ngati iye yemweyo adali kusangalala ndi kuoneka kuti akugwira ndalama zochuluka. Atsikanawo amakhala otchena, ovala mawigi odula, m'mahotelo ooneka kuti apamwamba komanso malo omwera mowa apatsogolo koma nditangokhala ngati iwowo anthu ndiye angamandisangalaliretu uku kunali kuganiza kwa madalitso popeza atsikanawo akangoyika zithunzi zawo pasanathe mphindi imodzi kumakhala kuti anthu nkhaninkhani apanga laiki maposti yawo ena ndi kumayamikira naisi naisi ndipo madalitso adakanika kuwugwira mtima wake tsiku lina adatumiza meseji kwa mmodzi wa atsikana aja pa facebook ndi kumupempha kuti apange bwanji kuti akhale nawo mgulu lawo ndipo mtsikana uja sadamubisire madalitso adamuwuza kuti chinsinsi cha zonsezi ndi mashuga dadi madalitso adatutumuka koyamba koma ataganiza mofatsa adaona kuti akuyenera apange zomwezo kuti moyo wake usinthe kuti anzake amene anawasiya kumudzi aja amumvenso kuti iyeyo ali ku tawuni ndipo adachoka ku nyumba kwa ankolo ake usiku osatsanzika adapita kukakhala ndi atsikana aja mnyumba yawo yabwino kuti azimasuka bwino ndipo tsiku lomwelo atsikana aja adamupezera mashuga dadi awiri amene adayamba kuyenda ndi madalitso Kuyambira pomwepo, Madalitso adasintha dzina lake. Ndikuona ngati kuti la Madalitsoli silikundikhala ayi. Ndikufunika muzindiitana kuti Tasha. Adaseka anzake pomumva kuti akufuna kusintha dzina. Ndipo onse adayamba, Tasha! Tasha! Tasha! Ee, lakukhalatu! Uku kunali kukondwera kwa atsikana aja kuona kuti Madalitso tsopano walowa nawo chipani chawo mosavuta. Kenako Madalitso nayenso adayamba kuika zithunzi zake zotchena pa fesibuku chifukwa moyo wake tsopano unali utasintha. Mashuga dadi aja amamupatsa ndalama zankhaninkhani ndipo adaona ngati ankolo ake amamuchedwetsa ndipo anthu poona zithunzi zake pa facebook amaona kuti moyo wa madalitso wasintha kwabasi koma unali wonyenga chabe ankolo ake anasowa mtendere kwambiri akamuyimbira foni madalitso samayankha adali atawatuluka kalekale ndipo madalitso adapitiriza kukhala moyo wonyadira ii tinayiwala tasha tasha amasangalala kuopsa amasangalala osati masewera moyo wake unali utafika geji ina adadziwika tsopano mu mzinda wonse anthu amachita kulimbirana tsiku lina tasha anakumana ndi mwamuna wina wolemera kwambiri koma wandale amene adamupatsa ndalama zankhaninkhani ndipo adamulonjeza kuti akabwera kuloji ina ampatsa ndalama zina zochuluka madalitso poona izi sadalingalire kwambiri adangoganiza zopita kumaloko mwachangu koma tsiku ili lidali latsoka kwa iye madalitso amene adasandulika kukhala tasha mwamuna uja anamgwiritsa ntchito tasha m'matsenga kuti apambane pa zisankho adamupangira zimankhwala zosiyanasiyana ndipo iye adagona tulo mmawa kutacha mzibambo uja adathawa mu lumu muja ndipo tasha mmene amadzuka nkuti atasinthiratu atapenga misala adayamba kuyenda mmisewu kumadzikandakanda komanso wivi atayigalulagalula ndipo anthu adayamba kumuyang'ana mwachisoni uthenga utafika kwa ankolo wake adamva chisoni nathamangira kumene tasha adapita pamene atsikana anzake aja atamva zimene tasha zamuchitikira anachita mantha kwambiri ndipo adaganiza zosiya moyo wawo wachiwerewere nayamba mabizinesi ang'onoang'ono monga kugulitsa zovala ndi zakudya kuti apeze ndalama mwachilungamo.